Ɔ ka na ɲɛfɛ min ye 49 ɛɛ mercenaires ivoiriens unhun, minnu nana Mali kɔnɔ, olu ka ko bɛ gun min kan bi mais halisa a bɛ kiri ka bolo kan, a dira kiri ka bolo min kan a b'o kan voie diplomatique o min tun proposer ra CEDEAO ni Union africaine ni Nations unies bɛɛ fɛ, a bɛ i b'a fɔ o bɛ ɲini ka dɛsɛ. donc ni voie diplomatique y'a dan yira an bɛna to voie judiciaire ka bolo kan anw ɲɛ b'o de natɔla la mais anw bolo nin ko min filɛ nin bɛɛ ka ɲi ka mɔgɔw sama ka na munna nin mɔgɔ bi naani ni kɔnɔntɔn in cunna mali kɔnɔ u nana sira jumɛn fɛ minusma encore donda kelen pe de bɛ jugu bolo bi mali kɔnɔ walahi i y'a mɛn kunko bɛ n na i bɛ diɲɛ kɔnɔ le premier droit de l'homme c'est le droit à la vie n'i bɛ diɲɛ kɔnɔ kaba droit fɔlɔ b'i bolo i bɛ sɔrɔ ka baloko ɲuman baarakɛminɛn ɲumanw i bɛ sɔrɔ balo cogo baarakɛ cogo ɲuman k'o laɲiniw kɛ ninnu donna minusma sira de fɛ bi anw y'a kanu yɛrɛwolo ma sɔn ka kuma legelege k'i kan legelege ni ko in kuma ye mun na parce que jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ c'est trop fragile anw bɛ an ka jamana kɔnɔ an ka jamana kanuma na an wulilen don k'an jɔ anw ye mouvement panafricaniste ye ivoiriens b'u ka jamana kɔnɔ u fana b'u ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔ u wulilen bɛ k'u jɔ mais fo ivoiriens an balima ivoiriens k'a faamu ko mɔgɔ min bɛ yɛrɛwolo mɔgɔw dɔn i b'an ka hakilinaw dɔn i b'an taabolo dɔn walahi ni asimi goyita de tun ye mali sɔrɔsi bi naani ni kɔnɔntɔn bɔ ka taa jigin ivoire kɔnɔ u ma ivoire ladɔnniya papiye t'u bolo carte d'identité min b'u bolo passeport ordinaire ye ka taga écoledenw cuisiniers baarakɛlaw sɔrɔsiya foyi t'a kɔnɔ u nana mrirenyariya min de kɔnɔ hali ni sɔrɔsiw don mɛ o jiginna mrirenyariya min kɔnɔ wa layi bi layi ta layi anw tun b'a fɔ a min i ta i jo tɛ na alasamani wa jo bɛ na mali ma in ka nin ta ka i wari sɛgɛrɛ o la di ɛ diɲɛ fɛnsan la so burukina tɔgɔ ka bɔ walita la ka kɛ burukina a kɛra bi de ka u tun bɛ nasa ka dɔrɔntura cɛba in fɛ min tɔgɔ toma sankara an b'a fɔ an n'an jɛɲɔgɔn sanumanw an ko musa tarawele ma i jo t'a la faransi i nɛgɛn k'i bila ka taa guerre kɛ contre toma sankara parce que a don asimi bɛ gun min kan bi toma sankara de tun b'o gun kan alasan daramani watara bɛ gun min kan musa tarawele de tun b'o gun kan o don na farafinna kɔnɔ anw ye mali jalaki ka musa jalaki k'a wulila ka taa bin toma sankara ka burukina kan faransi ka jɔnya baara kɔnɔ o kuma de ye tiɲɛ c'est pourquoi an bɛ segin Seku Tunkara ma eh, Seku n ah. bɛ n kɔrɔkɛ fo Seku Tunkara nka an bɛ segin Ahmed Seku Ture ma a ko nous préférons la pauvreté dans la dignité à l'opulence dans l'esclavage k'an b'a kɔrɔ dɔn kungo k'an sɛgɛn mais an ka danbe kɔnɔ n'o ka fisa e ka jɔnya kɔnɔ an ka baanaya bi an b'o gun de kan tout sacrifice toute libération a un prix et le prix ça s'appelle le sacrifice an b'o baara de kɔnɔ n'i ko i ka bɔ jɔnya kɔnɔ ka kan hɔrɔnya a tɛ taa gɛlɛyaw kɔ mais o kow bɛ sen na nka gɛlɛyaw kɔnɔ il faut être plus intelligent et gouverner c'est prévoir ka se ka dan dɔw sigi ka fɛɛrɛ dɔw dabali pour jan dɔw bɛ yen an ka pan u kunna o ka fisa an kana bin olu kɔnɔ quoi. tabarikala Dawuda Kuyate
An bɛ Kuyate ɲininka i b'a ye k'a fɔ bi bi in na tiɲɛ yɛrɛ la Ivoiriens an bɛ se k'a fɔ n ko a kun fɔra ko sans délai bɔra a la k'a fɔ k'u b'a jigiya don nataw la u ka finitigiw ka se k'u sɔrɔ hali n'a sɔrɔ a wagati bɛ jan i n'a fɔ bɛɛ n da sera a ma cogo min na n'a ma ye ko jamana filaw cɛ bɛ kan est-ce que sɔnnɔgɔya man kan ka kɛ ko in na sa walasa an bɛ bɛn ni basigi min na an ka kun kan o ka se ka sɔrɔ
sɔnnɔgɔya kɛra o je crois que Mali ye sɔnnɔgɔyaba de kɛ mais Alasani a bɛ fɔ tubabukan na maintenant ninnu b'a fɔ ten tubabukan na ko ce sont des marionnettes c'est-à-dire que jadɔnw de don Alasani b'a fɔ wagati min na ko tile fila ou bien ko tile saba ale kun bolo ko minnu bɛna jɔ a kɔ kɔrɔ olu ma jɔ a kɔ kɔrɔ quoi donc a kɔ karilen a b'o musokɔrɔba ko tagama min na diyagoya a bɛ taa dɔɔni dɔɔni y'a nɔgɔyalen de parce que Alasani ale kun bolo ni nin fɔra dɔrɔn ko ONU bɛn'i jɔ a jɔyɔrɔ la parce que a y'o de fɔ Sud-Afrique k'a fɔ ko Nations Unies ka ko jalatigɛ Nations Unies ko i jo t'a la donc depuis yan nɔ ale jolo karila ale tɛ se ka dɔwɛrɛ kɛ olu ko k'a jo t'a la mais olu ye kuma min fɔ o b'a yira ko a ye nkalon tigɛ kiri la n'a fɔra k'i ye nkalon tigɛ o kɔrɔ k'i jo t'a la parce que ah non n'i e ko ko un c'est comme n'a fɔ e m'o kibaruya sɔrɔ i bɛ ɲininkali de k'o la sa ko cogo jumɛn na voilà a ɲɛfɔ an ye parce que a yirala k'a fɔ ale ko k'ale nana Nations Unies ka minɛn min kɔnɔ olu ko ko non k'i ma na an ka minɛn kɔnɔ ni kɛlɛcɛw t'an ka kɛlɛcɛw ye minɛn min b'u bolo o t'an ka minɛn ye wa anw kun sigilen tɛ ka mɔgɔ makɔnɔ yan dɔwɛrɛ fɔ anw tɛ wa i ye contrat min fɔ o contrat an m'a ye

a nana les 49 militaires ka situation bɛ cogo min na k'a ɲɛɲini, unhun, a taara Alasani y'a minɛ k'a bila bɛlɛ la n'o ye Pulchérie ye k'a fɔ ko a bɛ ka jɛɲɔgɔnya kɛ ni jugu ye sisan Alasani y'a bila an kunna k'a fɔ ko a nali min kɛ Mali kɔnɔ yan Mali ye jamana ye jamana min bɛ k'ale juguya kana fɔ ten kuma n'i ko ko e i bɛ ɲininkali de kɛ ayi n'i ko a kɛlen gɛrɛn na kuma ye maintenant gɛrɛn na kuma tɛ kuma fɔ OK d'accord maintenant bɛ dumuni i ko bi Alasani fila o g min kan a ye kumaba dɔ fɔ ko ale bɛna kuran tigɛ mali la n ye mali dɔn a y'a fɔ yan bon a y'a fɔ parce que a kuma bɔra mun yɛrɛ Oui a y'a fɔ o kuma fɔra parce que fɛn y'a fɔ fɔlɔ Nicolas Normand y'a kuma fɔ n'o ye Faransi ka ambassadeur kɔrɔ ye maintenant o bɔlen a sigilen Abijan bɛn bon a bɛ yaalayaala a bɛ yaalayaala u jamanaw ɲɔgɔn cɛ a bɛ Abijan a bɛ Maroc
farati kuma la k'a fɔ ko Alasani yɛrɛ y'a fɔ
non Faransi foyi t'a la parce que minnu y'a fɔ Alasani y'a fɔ a fɔra sira minnu fɛ c'est des voies légales Alasani ma démenti m'a fɔ Alasani ma sɔrɔ dɔ la mais n b'a fɛ ka précision di min ko la dɔrɔn o de ye o sira in tɛ Alasani ta ye parce que kuran tɛ Kɔdiwari bolo kuran bɛ mali bolo bi alhamdulilahi mais kuran tɛ Kɔdiwari bolo non kuran tɛ Kɔdiwari bolo non Kɔdiwari kuran Faransi de b'a fɔ u ma direct
a dun fɔra k'u ka juru bɛ anw na ko milliard caman faransi ka juru tɛ se ka k'anw na fo ka diɲɛ wuli faransi b'o ko wari minɛ bon o ma mɛn kuran tɛ Kɔdiwari bolo sa barrage de Boni de bɛ nin kuran in furuni o barrage de Boni a contrat bɛ an ni Faransi de ɲɔgɔn cɛ san o san anw bɛ huit milliards de di Faransi ma la sisan minisiri kura nin kanto k'a fɔ ko non ko compteur k'a jala tigɛ an ma min consommer an tɛ se k'o wari sara donc o baara jɔra depuis mois de mars depuis appel sous le drapeau wagati a kuran jɔlen don A bɛ Zeguwa dɔrɔn Zeguwa dɔrɔn de servi dɔrɔn sikaso mara yɔrɔnin damadɔ dɔrɔn a banna a yɛrɛ jɔra a yɛrɛ
jagɛlɛya dɛ ayi min fi na c'est à dire que mali kɔnɔ yan mɔgɔ kɛra min ye quoi dɔw kɛra kumakala de mali kɔnɔ yan ka t'a sɔrɔ u m'a ɲini ka jamana in dɔn u m'a ɲini k'a taacogo dɔn o kama olu ja man farin a y'o fɔ anw mɔgɔ maliw ɲɛna yan tuma min na journalistes faralen ɲɔgɔn kan hali an TV an TV ka camera fɛ c'est à dire que maa 50 maa 15 an y'a kɛlɛ kɛ o wagatiw n ko o wagati n'an tun ka kan siran an tun ka kan ka siran o wagati de sisan jamana fan bɛɛ bɛ kɛ mun kalama jagɛlɛya bɛ mun bilen de donc an y'a dɔn ko se b'an ye ka kɛ de n k'an ko k'an bɛ se de depuis an mɔgɔ 15 don depuis an mɔgɔ 30 don depuis an mɔgɔ 50 don depuis cameraman depuis journalistes gansan ka ca n'an ye. Donc bi n'an siginna o kuma kan k'a fɔ k'an bɛ ka mɔgɔ jalaki la n'o tɛ min bɛ a mako de fɔ bunadamadenw ye o sujet ka girin maa ninnu bilali ko a maa bɛ se ka gasi dɔrɔn ani Ivoire ɲɔgɔn cɛ ko ɲɔgɔn si dɔrɔn bolo la sinon a y'a ye k'a fɔ an ka politikimɔgɔ dɔw wilila an ka dɔnkilidala dɔw wilila aa Mali ni Côte d'Ivoire Mali ni Côte d'Ivoire et après Mali de tɛ ka Côte d'Ivoire mara bi N'an ka jamana dɔ de don i m'a faamu Alasani sigira yan an k'a sigira ni mɔgɔ caman ka dɛmɛ ye ka bɔ Mali la i m'a faamu an mana na tɛgɛrɛ fɔ Alasani kunna donc an bɛ don min na i ko bi maa minnu bɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ ko Ivoire yɛrɛ yɛrɛ don olu ka kuma man ca koyi i bɛ fɛn o fɛn ye polopolo polopolo la Alasani Daramani Watara kɔ a bɛɛ ye doni minɛ i kan c sinon pratiquement i bɛ Ivoire yɛrɛ yɛrɛ jumɛn ye k'a fɔ k'i bɛ fɛn doni na minnu tun wulila n'u m'a faamu parce que o kɛra maloya de ye c'est comme n'a fɔ Ben ye min fɔ n'a sɔrɔ ko an ka sɔrɔsiw tun yera nin na Côte d'Ivoire diyagoya don an fana tun bɛ maloya mais u kɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko dalilu ma sɔrɔ Alassane bolo parce que Alassane ka dalilu kɛra jumɛn ye k'a bɛ kɛ ka kɔrɔ mais a tun tɛ kɛ ka kɔrɔ wa mais n'a bɛ kɛ ka kɔrɔ o dalilu ye jumɛn ye sɔrɔdasi jumɛn nana u k'o liste d'a ma kɛ Ɔ k'a bɛ kɛ ka kɔrɔ ko hali sɔrɔsiw bɛ taa jamana wɛrɛ kɔnɔ ni tɔgɔ wɛrɛ ye ouais o ye n'a sɔrɔ a taara ko fɛn na ten kɛ n'a taara a yɛrɛ yala yala kɛ mais minnu fɔra k'a bɛ kɛ ka kɔrɔ c'est que n'o ma kɛ yan mais an m'o prévu
o kɛra jɔn ka compte la société jumɛn fɛ waati jumɛn na u jiginna société mais ne m'o de ye an ka enquête kɔnɔ u m'a jira an na k'a fɔ ko dɔw nana nin sira fɛ unité spéciale ko u bɛna ka nin société gardage kɛ an m'a ye ne ka ɲinini kɔni ne m'a ye donc o to yen sisan Alasani dɔw ko k'a fɔ ko ouais ko a bɛ kɛ ko jamana wɛrɛw sɔrɔsiw bɛ bɔ ka taa yala la ouais o ye ne sɔrɔsi bɛ taa a ka lune de miel n'a ka colonie de vacances la kɛ mais sɔrɔsi ka na en mission ka tɔgɔ wɛrɛ da a la

Oui o ye parce que fɔɲɔgɔnya kɛra o diplomatie sira kan n'i y'a bila sariya ka bolo kan en tant que autorité i b'i bila sariya de kɔ sa o, yɛrɛwolo de yɛrɛwolo de bɛ tabali kɛ yan nɔ, donc maintenant yan anw tɛ anw tɛ fɛn ye anw tɛ Asimi ye an tɛ Sogɛli ye anw ye min ye min fɔra ni i y'o waleya kɛ ni Alasani ma se k'o nkalontigiya o de kuma bɛ sen na donc n'i ye diɲɛ sɔrɔdasi bɛɛ diɲɛ porteur bɛɛ ka slogan lajɛ tout inconnu est un suspect Pseke i nana i ye sɔrɔsi ye tɛsali i tɔgɔ la ko ci jan cɛ jamana kɔnɔ jamana min bɛ ka kɛlɛ kɛ ka i terirusi ma e man wolo ko mɛ sɛnɛri ka wolo de ko terisi wala